ndewonu onye ọma na-ege ntị anyị na-asị gị nnọọ taa na igwebuike tv afa m bụ oriakụ chinwendu ụbaka nnọọ tata anyị na-eweta otu n'otu ajụjụ anyị na nwanne anyị nwoke bụ ọkaiwu na odeakwụkwọ ga-akarịta mana m ga-ahapụ ya ka ọ kọwara anyị onwe ya nnọọ nwanne Daalụ rinne. Daalụ. Afa m afa m bụ Ifeanyị Ilukwe. Abụ m onye ọkaiwu na Kanada. Nnọọ. Bụkwazịlụ ma na Naịjirịa. Nnọọ. Daalụ. daalụ rinne ị bụ onye ọkaiwu na naijiria tupu ị pụtawa kanada ị wee pụta ọ na kanada ka ị nọ wee bụzielu onye ode akwụkwọ ka ị na-edebu akwụkwọ mgbe ị nọ n'obodo anyị bụ naijiria ee mgbe m nọ naijiria ana m ede akwụkwọ kama na Nke bụ eziokwu bụ na akwụkwọ niile nke m dere na Naịjirịa, enwerọ m chance wee pọblishie. Wow. So, okay. wee bịazịa Kanada. Mm -hmm. wee banyezie imezi ka pọblishie. Okay. Daalụ rinne. So ị ga-asị na ikuku dị na be anyị sị gị dee mana ikuku nọ na kanada sị gị bupụtazie ka anyị malụ ihe ọzọ ị dị mma na ị na-eme ee ị ma na n'obodo anyị naijiria nwere ka ọ dị ị ga-erijugolu n'afọ wee chọwa ka ya achịnye ndị ya ndị ya pọblish gị akwụkwọ hmm. maka na n'eziokwu eziokwu na be anyị na ndị mmadụ ada agụkewa akwụkwọ so ị bịa gbakọọ chekie ka ị malụ ma ihe ị ga-asị ka ị rapụgodu ka i mee nka mm. mana abịazịa m na obodo Kanada fụ na ị ga na-emenwu ha ncha niile na ọ dị easy iji wee depụta akwụkwọ ahụ so m wee mebezie ya mm. daalụ rinne kedu ihe bụ ebumnobi gị ma ọ kedu ihe kpalite mmụọ gị iji wee dee akwụkwọ ndị ide ehm, ihe bụ ebumnobi m ji dee akwụkwọ ndị bụ eh, nke m bu ụzọ wee dee bụ nke nke gbasatara ihe law ọkaiwu nọ na ya eh, ndị Igbo na-akpọ dictionary hmm. eh, mana ihe dictionary ihe gbasalụ nke dị na gbasagasịala ihe okwu ụfọdụ okwu ndị ndị mmadụ nwere ike ha fụ ya ha enweghị ike ịma ihe ọ pụtara hmm. so wee sị ka m gather nya bụ okwu wepụta ya n'ụdị na onye na-abụgodu na ọ bụrọ na ị ga-abụ ọkaiwu mm-hmm. i wee ma ihe ụfọdụ mean o nwere ike ọ bụrụ i si wee nọrọ mmadụ achọ ka ọ sị gị i nwee ike ọ bụ na o nwere e, e, e, ụdị ahịa gị na mmadụ chọrọ imekọ mm. mana o nwere okwu ị ga-afụ mana onye ọka iwu anọghị nso ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ a i wepụta ya chọọ okwu one by one ị fụgasị dị ya ọ gwa gị ihe ọ mean ihe ọ pụtara so ọ nya ka m ji wee dee ya ụdị akwụkwọ bụ maka onye ọbụna ma onye ọka iwu ma onye na-agụ akwụkwọ ma onye na-agụrọ akwụkwọ ga- ga-aghọtanwu kọwalụ gị ihe okwu dị otu a mean na ihe gbasara eh, eh, ihe gbasara ọka iwu Ọ nya Ọ ka dị m ji mma. wee dee ya Okay. mana nke ịbụọ Mhm. ihe gbasara maka mpako mpako and eh, so mụnwa na-achọ ka mmadụ malụ maka ịkpa agwa ụmụ agwa na-adịrọ mma mmadụ ga-abụ ọ kpaa so m wee sị na otu ọ ga-esi wee dị mma bụ ibupụta ya mmadụ onye onye onye gụọ ya ọ malụ ọ ya bụ ihe dị m n'obi m ji wee mee akwụkwọ na-akpa daalụ okwu gị amaka abụrọ m onye ọkaikpe mana ihe ị na-akọwa bụ na m were akwụkwọ gị a wee dewe n'akụkụ m na ọ bụ na o nwee ka mmadụ si wee pụta wee sị m ee na nke a na i metara nke a m mepee akwụkwọ a gụcha ya na m nwee ike kwuruoro onwe m wee gwa onye ahụ na na ama m na na ebe a na m dị right ana m adị alright Ọ i- ihe na-akọwara anyị na akwụkwọ a ga-enyere anyị aka mee na ọ bụ na anyị gụchaa ya ee ọ ihe m na-ekwu na ọ nwere okwu okwu mara otu anụnwa a na-abụ a sụọ asụsụ oyibo Mm, i jee bute dictionary ndị nke ndị oyibo na-akpọ dictionary bute ya chọba okwu oyibo ahụ mm, mana nke a bụzi okwu ihe gbasalụ ihe dịgasị na iwu eme ma nke ndị court ma nke ndị e, e, ụ- ụlọ ikpe kwuru maka ya Ee, o nwere ike na gị na mmadụ a na-akpa nkata ọ sị gị contract jikwa mee nke nwa ma e nwere ike mara ihe bụ contract i jee bute akwụkwọ anyị gaa na maka na emere m ya ọ gaa n'usoro n'usoro gaa n'ebe a mepee ya ebe o bido C ị fụ ya ị mara ihe contract mean kedu ihe gị na mmadụ iji isi ka unu kwekọrịta ime business ị mara ihe o mean so ị ma na ọ bụrọ ihe ọ bụla ị gbalụ chọwa ọkaiwu so o nwere ka ị ga-esi nọrọ ihe ụfọdụ ị ghọta ihe ụfọdụ i nwee nke ndị oyibo na-akpọ basic knowledge ịbụ ịma enwegodo idea ihe ihe mean ọ nya ka m ji wee mee ya so ị gbalụ jee weta ya sị na a ezere nke ndị a na-ekwu ebe na aghọta akwa nne mana inye ya na akwụkwọ a ọ kọwalụ gị ya ọ dị mma daalụ anyị ma na ka anyị si bụrụ ndị ojii na ya ịgụ akwụkwọ bụ ihe na-agbakasị anyị arụ kedu ka anyị ga-esi wee wee encourage ndị Igbo na ndị ojii ka ha wee bido gụwa akwụkwọ because na anyị ma na n'ime akwụkwọ ka e na-ezo eziokwu ana anyị chọọ ịma eziokwu anyị need ịgụ akwụkwọ so kedu ka kedu ndụmọdụ i nwee ike inye anyị ma ihe i nwee ike iji wee kwado anyị wee na-akọwara anyị na ịgụ akwụkwọ dị mma kedu ka anyị ga-esi wee mee ka anyị wee bụrụ ndị na-agụ akwụkwọ Ee, ịgụ akwụkwọ amaka. Ekele m Chineke na m bụ onye ụlọ akwụkwọ. Mm. Ee, mana ị ma na a- na- asị ndị Igbo anyị bụ nke bụ eziokwu. Ndị Igbo na ihe ha na-enejere anya bụ kedu ihe a ọ ga-enyekwa ha ego maọbụ ihe ọkwaekwalụ mm. na n'ọtụtụ ụfọdụ na-ama enecha anya sị nekwa Okeke gụrụ akwụkwọ na ya afọ kwa nwere ihe ọ gụta mana ihe ga-eme ka egbanwee e, e na-eme ka ndị be anyị na-agụ akwụkwọ ka anyị chenjie ka anyị tụgharịa ka anyị si afụta ndị gụrụ akwụkwọ hmm. and ihe anyị na-akpọ ihe nke ndị oyibo na-akpọ value system hmm. mmadụ nwere ike bugoduru burugodu ego ego puku ihe ọ sọ buru ego jue n'ụlọ niile hmm. mụnwa na ụmụ na-ele anya ọ bụrụ na na omume gị ma agwa gị amasịrọ m o nwerọ ihe m ji kpọrọ so ndị be anyị gà-amụ̀ta kà esì àkwanyelụ ndị gụrụ akwụkwọ ùgwù abịa nà mà mitin ụmụ̀nnà mm-hmm. onye na-eji ego mana o nwere ka a ga na-esi akwanyelụ onye ahụ mm. Okafọ na ya na Okeke na ọ jere akwụkwọ mana o nwerọ ego mana a na-akwanyere ya ugwu mm. ya ọ sị na akwụkwọ makwa mma mm-hmm, mm-hmm. mana abịa na nà nà nà nọ nọ na mpaghara anyị ọ bụrụ nà ụdị akwụkwọ ọ sọrọ gị gụọ, o nwere o o nwere onye ụmụnna ị chọọ ka i kwuo okwu na mitin ụmụnna sị biko gị nọrọ anị na o nwerọ ihe ị ma bikos na ị nwerọ ego ọ ihe kpatara mgbe m gụchara akwụkwọ m wee gaba nna m wee sị m ka m nọrọ na Anambra Ọnịcha na o nwere frend ya ka m mụ na ya ka m banye na o- o- ihe na ya ka m praktisibe lọọ m sị a mba ọ sị eh, m sị a na m ajụ ọ sị maka gịnị m sị a na na ndị be anyị amarọ uru akwụkwọ anụa a gụrụ ba hmm. na anọ m ebe kedu ihe m ji gbago Lagos Lagos bụ na mgbe a m bịa enwerọ m moto enwerọ m ụlọ aka m bikwute mmadụ hmm. mana m na-agafe ndị Yoruba niile ebe ọbụla ịfụ ha na-aba ahụ na-asị m dị lọọ ọkaiwu ọkaiwu asị ụdị ugwu ha na-akwanyelụ m hmm. so ọ nya kpata m ji wee nọrọ ebe ahụ mana mgbe ndị be anyị bido wee kwanyebe m ugwu bụ mgbe ha fụ na m egotego moto wee sị na ọ dịkwa ka o rijugo afọ ka anyị natakwa ya nọmba ya na ọ dị ka o ribego nke bụ afọ na-enye ndị gụrụ akwụkwọ ugwu ruru ha hmm. nke ndị oyibo na-akpọ honour hmm. ndị be anyị ga-ebido tiebe anya n'akwụkwọ fụ na ọ bụrọ sọsọ ego bụ ihe na ihe e ji akpa ike n'ụwa hmm. a lot of things mmadụ gụrụ akwụkwọ connection contact so many things so ọ bụrụ na ndị be anyị ga-aghọta na ọtụtụ ndị mmadụ na ndị be anyị ga-ebido na-agụ akwụkwọ ma na akwụkwọ dị mkpa hmm. ndị niile mgbe m na-agụ akwụkwọ mụrụ m amụ na-asị m ọ sọ akwụkwọ ka ị ya-atọ na ya mgbe ha ndị a ejebesịa ịzụ afịa na-egwu ego hmm. mgbe ha na-agụ akwụkwọ mana ha ncha niile ruo taa o nwerọ onye fụrụ azụ m anya ejechakwa m gụtakwa akwụkwọ a were akwụkwọ a nweta ma ihe a niile ha che na ha enwechago enwekwugo m times two ma jidekwa mm. akwụkwọ ahụ so akwụkwọ ma mma bụrụ ihe ị ga-agwa onye ọbụla ka ọ na-agụ maka na onye maala akwụkwọ onye gụta akwụkwọ ga mmadụ ama nnapụ nwe o nwe ihe mmadụ ama nnapụ napụ mm. n'ụwa daalụ i mepego anyị anya onye malụ onye malụ ihe ya-adị ya mma ya gụ were akwụkwọ gụba ọ sọgo ya bụ na i nwerọ nne na nna gị enwerọ ego ga-eji wee zụ gị n'ụlọ akwụkwọ mana o nwe akwụkwọ ị fụ maọbụ newspaper maọbụ akwụkwọ a na-akọ maka ironi ya i welụ na-agụ ka ị na-agụ ka ị na-amụta ihe ọ gwụ ka ọ ra m n'ọnụ m sị ka m jikwa ọnwa n'one ka ọ bụ arọ n'one ka i ji wee dee akwụkwọ niile a ị de nke izizi akwụkwọ nke izizi a pụtara hmm. nke ọkaiwu m delụ hmm. nke a bụ one year ka m ji wee dee ya otu arọ oh, oh, hmm. mana nke nke abụọ m de o nwere ihe a na-akpọ n'oyibo the muse because otu ihe m na-eme ana m edekwa eh, nke ndị oyibo na-akpọ poem Ah, okay. so ọ ya bụ akwụkwọ m ọzọ ga-apụta Eh, mana mgbe m nọ maka bi- tupu m gụọ m- m- m jee gụọ ọkaiwu maka eh, eh, eh, ọkaiwu Mm. nne nne m sị na na ọ dị mkpa na ebe ọ bụ na ihe niine bụ n'oyibo ka ọ ga-abụ na m jegoturu jee ka apịchaa m na na n'English so m wee banye English la m wee banye English na Nsụka na University of Nigeria UNN Mm. wee gụọ ya one year so after wa- ka one year a gasị m wee gbagowezie wee jee ịgụ law so ebe a ka m nọ wee discover

e wee na-akọwalụ m ebe a na ihe na-eme m ihe a bụ na nọọ spirit nke a na-akpọ muse bụ ihe possess m hmm. ọ bịa ọ ma arapụ gị aka till i dechaa ihe a i bu na mmụọ so the thing nke akwụkwọ nke ịbụọ a na anọ m the thing wee bịa m n'ahụ hmm. wee debe ya wee debe ya na January a wee bido na January wee degide oo adịrọ m alalụ ụla Hmm? till ndrọ till nde till aw- mgbe wepụ aka na n'August wow na na n'afọ a nọ Hmm. o ọ dịka that muse bịa nnọọ jide m nnọọ wee debe ya na-ede ya hmm. na-ede ya so na mma akpọkene ya na nke a bụ e, e, e, nke ndị oyibo na-akpọ eight months hmm. so ka m ji wee bịa n'August a ka m publishikwara ya oh. nke a bụ nke a na-asị na itinye aka iwepụrụ aka i wee megide wee mesịa ya wee bupụtala anyị akwụkwọ wee sị na ene- nekwa na akwụkwọ ka unu bịa gụọ na m esisigo o yego ọ magbuo onwe ya Em, e- anyị- onye chọọ igo akwụkwọ gị a ebee ka ọ ga-afụ ya ebee ka anyị ga-afụ akwụkwọ a wee golo akwụkwọ a because na ọ dị mma ka anyị kwado ndị nke anyị gụlụ akwụkwọ gbalụ mbọ dee ya ede ka anyị wee na-amụta ọtụtụ ihe so anyị chọọ ịgụ akwụkwọ a ebee ka anyị ga-afụ ya wee gote Em, akwụkwọ a em, ọ dịkwa na ọ- ọ- i- i- ijekwa na nke ndị oyibo na-akpọ website ya na nke m Mm, bụkwa www.ilukwelawfirm .com mm-hmm. jezie na akụkụ nke a na nke e, ebe dere akwụkwọ books ọ bụrụ na i tinye aka ebe ahụ ị ga-afụkwa ọ ga-ebupụtachakwa akwụkwọ m a mana ọ bụkwa na i dee afa m na nke ndị oyibo na-akpọ Google Ifeanyị hmm. Ilukwe ọ ga-ebupụtakwa akwụkwọ a mana ị chọkwaa jee na Amazon ọ dịkwa amazon kwa ị taịpụ kwa ọ dịkwa ya ijekwa na barnes and nobles ọ dị ya Mm. Eh, lo- eh, enwekwa other em, mm, online eh, platform ọ dịchakwa na ya Okay. kama ị- ịtaba afụfụ just dee afa m na google ọ bupụtelu gị Ọ bupụtara ihe gị dị gbasara akwụkwọ. akwụkwọ na akwụkwọ naabọ a ị ga-afụsị afụkwuo ihe gbasara m. Oh. ọ dị mma so onye chọrọ igo akwụkwọ ifeanyị ilukwe nwanne anyị nwoke ọ bụ na ị chọrọ ịkwado ya ka ọ wee ka ị kwado ya ka ọ wee na-aga n'iru na-edepụta akwụkwọ ma na-agụkwa n'iru na-aga ka o si agụ ị gaa na amazon ọ bụ na ị gaa na amazon ọ sị ka o mee ya ka ọ dịla anyị easy ka o biela anyị nkenke na ị gaa na google tinye afa ya na akwụkwọ niile o dee ga-apụta i nwee ike sizi ebe ahụ wee golie daalụ a sị m ka m jụọ gị kedu ndị ode akwụkwọ ndị ọzọ na-akwalite gị mmụọ na ị chọrọ ide akwụkwọ nke gị mgbe m na-eto eto Ihe ihe ndị otu m na-akpọkwanụ m na na ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ eh, achebe Ah. Eh. Chinua. achebe ka a na-akpọ maka na mgbe ahụ na enye m ego m na-eji wee pụ ọ bụrụ na agụgide nke ndị igbo na-akpọ break apụọ Mm. mana ọ bụrụ na i bute akwụkwọ edere ede novel nye m ya m were ego ego m na-eji wee pụ wee nye gị nọrụ na n'ime n'ime n'ime ụlọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ahụ so mm-hmm. achebe chinua achebe bụ ofu onye m ma melụ m nnọọ wee nwee ezigbote ịfụnanya n'ebe akwụkwọ dị mm. a bịakwazịa na nwata nwaanyị a nke bụkwa onye anyị na ya ga-abụkwa ofu ọgbọ bụkwa Chimamanda Adichie mm. na nwata nwaanyị ahụ alikekwa m akwụkwọ ya niile agụchago m akwụkwọ ya niile ndị ya mm-hmm. ọ na-akwalite mmụọ m mm. ọ bụ ofu onye m na-enye ezigbote na-akwanyere ezigbote ugwu na ndị na-ede akwụkwọ na-akwalite m mmụọ ọ dị mma ajụjụ nke ikpeazụ m nwe bụ biko kedu mgbe akwụkwọ gị ọzọ ga-apụta ị ma na Kanada anyị nọ na ndị anọgasị m na eh, eh, ọtụtụ eh, ọtụtụ nzukọ dị iche iche mm-hmm. so ọ na-abụ akwụkwọ m pụta mgbe nke izizi pụta ha ha ada aga na amazon ha na-ego ha na-abịa goo m ya goo mụnwa na-enye ha ha na-enye m ego mm. then nke ịbụọ pụtakwa ha na-enyekwa m ego so mgbe ha na-enyezi m ego nke ịbụa ha na-amụ amụ asị m ma enwere ike inye ha ma ike inyetụ ha obere ohere ka ha kuta ume like this day maybe before we were born. Before I do ọzọ. Oh, okay. So nke nke nke nke nke akwụkwọ m ọzọ ga-apụtazi bụ nke ndị oyibo na-akpọ poems. Ah, okay. Ọ dịgo ready mana asị m ka m nye- nyekwue ohere nwa akwụ na mma ewepụta ya mana mma ewepụta ya next year na arọ arọ nke na-abịa na 2024. Okay. Ọ dị mma. Ọnyanwa. so anyị ga na-atụ anya akwụkwọ ọzọ na n'arọ ọzọ na-abịanụ mana nke pụtago apụta anyị ga-agba mbọ ka anyị jee goo ya gụọ ya ka anyị wee kwado gị n'ezigbo ọlụ ị na-alụ mana before anyị emechie anyị ga-asị kedu ọdụmọ- ndụmọdụ ị nwee ike inye ụmụaka a na-amụ kịta ma ndị na-etonu ma ndị gụchago akwụkwọ ma nne na nna kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ịgụ akwụkwọ ihe mma agwa ha maka ịgụ akwụkwọ bụ na na akwụkwọ dị mkpa ọ bụgodị na ị chọrọ ịzụ afịa ịzụ afịa dị mma ihe ọ bụla ị chọrọ ime mana ọ ka ọ dị mma ọ dị mkpa na ị maalụ ka esi etiwa slate hmm. anya gị hmm. ihe ọmụta ihe ị ga-abịa ịbịa maka na onye na-agụrọ akwụkwọ o nwere ihe ọ ga-aba apụta o nwere ebe ị ga-ejegide ị ma aganwuzi mm-hmm. o nwere ndị gụtara akwụkwọ mba o nwere ndị na-agụrọ akwụkwọ mana ha nwere ezigbote ego mana ha agụrọ chacha hmm. o nwere ihe o nwere nke ndị oyibo na-akpọ limitations o nyere ha mm. so akwụkwọ dị mkpa ịgụcha ya jee zụba afịa nke ọbụna ọ bụrụ diploma nke obere nwa just jee gụchata bọs mee onwe gị ka ị ma o nwere ebe ị ga-aba otu a m nọ kịta asị m na na eze ndị nke obodo England na-akpọ m m sị ya m sị ihe mma ajụ ha ehe kedu ebe ọ nọ ka anyị jebe maka na mma ntue o nwerọ ihe ya-atụ m egwu maka na o nwere ihe m na- m maalụ m- ọ ọ- ọ ga-asị m na m na-amarọ so because na mma astandnwu mma akwụdonwu because na akwụkwọ emego m akwụkwọ enyego m gbaa m ume na o nwerọ ihe mma afụ ebe a m akarọ wee gụta n'akwụkwọ ọ nya bụ anya akwụkwọ na-emepe ọ nya bụ akwụkwọ ga-agba gị ume ke ndị oyibo na-akpọ confidence tupu m bịa obodo Canada agụchago m ya n'akwụkwọ fụ ya si na ebe m na-eje m na-ekwu maka Canada m na-akọwa ndị mmadụ na-asị m kedu ka i si malụ i jebugo before sị na m ejebubero mana agụtara m ya n'akwụkwọ akwụkwọ na-emepe gị anya Obodo niile m ma na na ọma ndị mma na-arụ nke ọ na-abụ nakọta elu na ndị be anyị mmadụ nwere obodo mmadụ na-eje bịa nọrọ na-ata afụfụ because na ọ marọ o meperọ anya ọ gụrọ hmm. enwere m ọtụtụ ha na-abịakwa ebe a abịa akọọlụ m bịa bịa n'office m akọọlụ m ihe ha gabigago na ha mara na obodo a dị otu a hmm. so ọ nya bụ ihe gbasara akwụkwọ ihe akwụkwọ ga-emere gị erika ọ bụrọ maka ego mana anya gị ga-emepe n'obodo a mgbe m bịakwara mụ na ndị ọcha na-emekọ ihe ọ na-abụ ha na-ekwu ị mago na ndị ọcha na gị na ha na-eme ha na-eneli gị anya because na arụ gị na ị bụ eh, na na ị bụ onye ojii ha hmm. na-enweghị na enwere ihe That is it. mana mgbe i mepezi ọnụ onye ọcha enebezie gị anya o oh, na onye nke a bụ dịkwa ka onye ma ife ị na-amụ ha amụ ha mụrụ na so o nwere ihe ha na-eme ha ịma mma o nwere ihe ha ga-achọ ka ha mee gị ị gwa ha na ha ama emenwu ya so ọ ihe akwụkwọ na-eme mmadụ ọ bụrọ maka na ọkaiwu ọnụ ọkaiwu mana mepee anya gị only eluigwe bụ ihe ga-egbochinwu gị mana akwụkwọ amaka hmm. ị gụcha ya zụwazịa afịa ị gụcha ya jee mebe ọ bụrụ na ọ ma ọrụ ugbo jee lụwazịa e nwere ihe dị iche na onye gụrụ akwụkwọ wee na-eme ọrụ ugbo na onye na-agụrọ akwụkwọ wee na-eme ya ịzụkwa afịa otu a ka ọ dị hmm. so na akwụkwọ bụ ihe dị mkpa buru ụzọ nweta ya then chebezie ihe ahụ obi gị chọrọ mebe ya ọ ga-adịrị gị na mma daalụ rinne daalụ na ịbịa nọnyela anyị taa wee kọwara anyị ihe ihe ị ghọta na ihe dị n'ịgụ akwụkwọ and daalụ na ịbịakwu bịa gosi anyị aka ọlụ gị anyị ga-etinye anya na ya ka anyị wee kwado gị ka ị wee na-eme na-aga n'iru daalụ rinne okwu ikpeazụ anyị nwee bụ na nwanne anyị nwoke agwago anyị na ịgụ akwụkwọ ga-enye anyị akọ na uche na akọ na uche ga-enye anyị ike anyị ga-eji wee kwudo ebe ọbụla anyị na-aga were akwụkwọ taa ka ị gụọ ka ị wee na-aga n'iru wee na-ama ihe ị na-eme ka ọ dị mgbe ọzọ mgbe anyị ga-eweta gị akụkọ ọzọ na Igwebuike TV Ka emesịanụ. Daalụ rinne.